Sirajan taama an b'a dabɔ nouvel horizon ne bɛ n bolo don bɔ a ye maa min kuma la a kɔnɔ o de denba kɔnte denba kɔnte a ko a ko nɛgɛ boli nɛgɛ kan n'a bɛ tɛrɛn baara n'a b'o kofɔ ɛ ko a ko tɛ ɲini ka na kɛ jigiwaaro ye wa fatirikɛba ka fɔ la mun ye denba kɔnte denba a ko n'i y'a jate minɛ k'a lajɛ bɛn kɛra a kan k'a fɔ ko min ye juillet kalo tɛmɛnen o siga t'a la ko nɛgɛ kɔni ko a bɛna boli nɛgɛ kɔni o sanfɛ o fɔra a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna daminɛ o waati o sɔrɔla sira mun fɛ i bɛ n'a ye k'a fɔ ko mun ye foroba cakɛlaw olu ka sɛndika jɛkuluba mun bɛ yen n'an k'a ma union nationale des travailleurs du mali du mali UNTM ale kɛ wa waati mun na ale kun ye muruti fari ko o boloda k'a bilen tɛntɛntɛn ni ka taa da gouvernement maaw kɔni tɛgɛ kɔrɔ u ka laɲiniw na i bɛ n'a ye k'a fɔ laɲini belebele dɔ fana kun b'a la ni nɛgɛ de ka boli nɛgɛ kan n'a bɛ terɛn baaraw n'a b'o kofɔ fatirikɛba ka fɔ la u ye kabi don min kama a decision kɔni tara an n'o cɛ k'a bɛ ɲini ka kalo duuru bɔ a b'o bɔ taa tɛ bɔ si fana ko o tɛ nɛgɛ kasikan ko a tɛ ka bɔ cogoya si fatirikɛba ka fɔ la a ko n'i dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ mm. k'a fɔ ko nɛgɛ ko a ka boli nɛgɛ kan mm. k'a daminɛ bamako la mm. ka taa bugusi fo diboli i bɛ n'a ye k'a fɔ ko nin kun ye mun ye union nationale de travail du mali n'a bɛ UNTM maaw kofɔ u ka laɲini belebele laɲini belebele min n'u y'a ɲini jamana gouvernement fɛ waati min na u kun kɛlen bɛ ka muruti fari boloda gouvernement n'u bɛnna laɲini min kan o de ye ko nɛgɛ kɔni ko a ka boli nɛgɛ kan o ka ɲi fatirikɛba ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko waati min ko fɔra waati in kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ tɛmɛna Tiɲɛ. n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ min ye gouvernement ani UNTM yɛrɛ u bɛnna bɛnkan in kan waati min kɔni na Ah. k'o kɛra ko min ye février kalo o waati la Yeah. a waati eh, mun ye eh, UNTM ye Eh. u y'a sɛbɛkɔrɔ gɛrɛntɛ O kɛra. k'a da mun ye gouvernement tɛgɛ kɔrɔ Fatirikɛba ka fɔ la Fatigi ko- n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko min ye kalo duuru kɔni ko o tɛmɛna Ah. k'a daminɛ juillet la Eh. fo ka n'a bila bi la Eh, nɛgɛ kasikan ko a ma bɔ cogoya si la Fiyewu. a bɛ ɲini ka na kɛ jigiwaaro kɔni a kɛra o ye nka fatirikɛba mun ye denba kɔnte a ko ko kibaruyaw kɔni sɔrɔla k'a fɔ ko mun ye ka nɛgɛ boli kɛ nɛgɛ kan ɛ k'a fɔ ko a bɛ baara bɛna se ka kɛ sisan wa ɛ abu safinɛ jara i bɛ n'a ye k'a fɔ ko fɛn dɔ kɔni ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o sabu kɛ mun ye fatirikɛba n'o ye denba kɔnte a ko u ye damusu min kɛ a ɲɛfɔ mun ye union nationale de travail du mali o maa dɔ kɔni k'u n'o ɲɔgɔn sɔrɔ kun u y'a yir'u la k'a fɔ ko nɛgɛ ka boli nɛgɛ kan nin waati in na ko baara belebele wa ko baara mun don k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ u a ka gɛlɛn fatirikɛba ka fɔ la a ɲɛfɔ mun ye denba kɔnte a ko di a ko ko mun ye UNTM maaw u ka ci- u ka ci- u y'u ka maa mun sɔrɔ u y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya mun don o b'a la fɔlɔ o de ye mun ye terɛn kura ye terɛn kura sanni o gɛlɛya o b'a a la A b'a la. nɛgɛ yɛrɛ bɛ terɛn yɛrɛ bɛ boli nɛgɛ min sanfɛ Eh. n'an k'a ma ko arayi Arayi. o fana gɛlɛya o b'a a la Mhm. maa minnu kɛlen bɛ nin waati in na Eh. ka t'u sigi arayi yɛrɛ sanfɛ Tiɲɛ. minnu yɛrɛ fana bɛ arayi kɛrɛfɛla la olu fana wulili k'o y'a damana gɛlɛya ye Nin ye gɛlɛya ye. fatirikɛba fana y'a jira k'a fɔ a ɲɛfɔ n'a ta bɛɛ a fɔ mun ye nin maa kofɔlen ye n'a bɛ INT maa in kofɔ a y'a jira k'a fɔ ko mun ye hali an bɛ don min n'a fɔ bi bi o ye kun ye k'a ko da yɛrɛ ma maga fɔlɔ tɛrɛn kura sanni na ko da ma maga la fɔlɔ kɔɲɔmuso yebali dilan da awɔ
a ko mun ye Denba Kɔnte a y'a jira k'a fɔ ko mun ye INT mɔgɔ nin cɛ ye a y'a jira k'a fɔ ko mun ye tɛrɛn a yɛrɛ bɛ boli nɛgɛ min sanfɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye volɛriw ye n'o bɛ zon kofɔ maa minnu bɛ yen n'u tɛ siran ala ɲɛ u tɛ siran kira ɲɛ k'olu kɛlen bɛ k'o bɛɛ lajɛlen suɲɛ an bɛ don min na n'a fɔ ko bi k'a fɔ ko o yɔrɔ ka se ka kurakuraya ko baara don k'a ka gɛlɛn fo k'a fɔ ko baaraba de bɛ ko in na ka fɔ mun ye Denba Kɔnte a ko n'i dun y'a jateminɛ k'a lajɛ Banque mondiale ale ka laɲini belebele de ye laɲini mun n'a y'a kɛ gouvernement fɛ ko ka nɛgɛ ka boli nɛgɛ kan tɛrɛn baaraw bɛ se ka kurakuraya cogo min na nka n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ nin waati na mun ye jamana gouvernement ye ale kɔni dɛsɛlen don cogo o cogo a dɛsɛlen don yɛrɛ de o sabu kɛ mun ye nafolo ye a nafolo kasabi a ka ca dagosi k'a ka bon kosɛbɛ n'i ko k'i ka nɛgɛ boli nɛgɛ kan tuguni a ko bɛ ka laɲini cogo min na a nafolo kasabi ɛ ko a dagosi ka bon a man nɔgɔn dɛ a dagosi ka bon dɛ tɛrɛnsira da a man nɔgɔn dɛ zon minnu ye arayi minnu suɲɛ u y'a bɛɛ suɲɛ k'a bɛɛ kɔrɔta ka taa n'a ye u taara a bɛɛ feere wa mɛri ninnu fana y'a kɛrɛfɛ yɔrɔ ninnu bɛɛ feere o kɛ kabini u y'a nɛgɛw kɔrɔta ka ban mɛriw sinna ka to ka t'u u siyɛla bɛɛ feere ka bɔ yan fo Kulikɔrɔ u y'a a nɛgɛsira tɛmɛsira bɛɛ u y'a bɛɛ kɛ du ye i b'a fɔ ko mɛriw pressé kun bɛ a kɔrɔ awɔ e maa minnu bɛ kɔ feere e kɔni tɛ nin mɛri ninnu maa minnu ka bɛ kɔ feere a man ɲi dɛ n k'u bɛ kɔ feere u b'a feere kɔ min filɛ nin ye an ka yɔrɔ dugumala la nin ye o ye fɔlɔfɔlɔ n'i y'a ayi ni ba yɛrɛ tɛ Ko kɔni wa kɔni wa eh, ka jugu ma eh, tɛ ka jugu ma dɛ u ɲɛ o ɲɛ ah. eh, a bɛ n'a fɔ ko kɔɔrimugu ni tasuma ah, ah. Abu Safinɛ Jara a ko ko n'i y'a lajɛ k'o ye gɛlɛya belebele don saka ko ko o gɛlɛya ko kɔni ko o b'a la o n'a ta bɛɛ an ma dijitɔ kɔrɔ la kɔni tɛ wɛrɛ ci kun bɔ batigɛba ka fɔ la ko kibaruya kɔni sɔrɔla a y'a jira k'a fɔ ko min ye gouvernement de transition n'o bɛ sen kan nin waati in na siga t'a la koyi u bɛ ka baara kɔni kɛ ka ɲɛsin mun ye nɛgɛ bɛ se ka boli nɛgɛ kan cogo min na o misali ye fɛn jumɛn ye ko mun ye Mayinakaw ka pɔn fo ka taa se mun ye Tukotokaw ka pɔn ma ani ka taa gosi babu ko la babu ko la ko wulikajɔ bɛ senna nin waati na o bɛ se ka kurakuraya cogo min na o n'a ta bɛɛ ko hali bi ko wulikajɔ belebele ko o kɛra o ye INT maaw ka nin ciden ye ale de y'a da mun ye Denba Kɔnte tulo kan k'a jira k'a fɔ ko kibaruya kɔni sɔrɔla ko mun ye cheminot a baarakɛlaw hmm. k'u ka dɔrɔmɛ hmm. k'o tɛ mun ye gouvernement na eh, eh, eh, nka o nkalon tigɛla dɛ u ka dɔrɔmɛ tɛ cheminot ka dɔrɔmɛ tɛ gouvernement a y'a da sago fo Denba Kɔnte ko a y'a yira o yɔrɔ de la hmm. k'i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye cheminot ye ɛ u ye jaabili fana sɔrɔ ka bɔ olu yɔrɔ koyi olu ko k'u ka kalo duuru a bɛɛ o de bɛ gouvernement na awɔ fasirikɛba ka fɔ la, a ɲɛfɔ, a ko hakili lajiginna, un, i bɛna ye k'a fɔ ko waati minnu na, un, Ibrahim Boubacar Keita, Keita, o tɛ Laji Burama wa, ale don, ɛ siga t'a la ale n'a ka maaw, e, u bɛn'a kan mun ye sɛfɔ wari miliyari tan, k'o de bɔ an ka jamana wagane kɔnɔna la, e, k'o bɛna kɛ ka nɛgɛ kɔni k'o boli nɛgɛ kan, sɛfɔ wari miliyari tan in, a bɔra Abu Safinɛ Jara, i bɛna ye k'a fɔ k'a binna bama da kɔnɔ, e, bama y'a kunu sɛlɛ, u k'a ɲɛɲini, vérificateur k'a ɲɛnabɔ. Comment sɛfɔ wari miliyari tan. La refondation. o de bɔ.
Ah, ko eh, chemin de fer bɛna urgence o fɔra a kɛra eh, eh, élection in ɲɛkɔrɔ bama bama ɛ n ko taara fo sud afrique ka t'u don train kunkolo dɔ kɔnɔ ka n'u jɔ ko ɔhɔn nin bɛɛ kɛra ka bɛɛ bɔ télé la awɔ ko train bɛna siffler awɔ train bɛ tɛmɛ dugu minnu na a maa bɛɛ lajɛlen ye tɛgɛrɛ fɔ ka dunu ni balaw ta ah, hawla ee ala ko an bɛna segin an kɔrɔlen ma nka hali bi ko bi train ma boli a ma boli dɛ wa bolitɔ tɛ fasirikɛba kɔni ka fɔ la an kɔni bɛ don min na n'a fɔ bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko laji burama ka maaw sɛfɔ wari miliyari tan in olu y'o kunu k'u sigi o siratigɛ la ko mun ye jamana guvɛrɛnɛma ye mun bɛ sen kan nin waati in na olu bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de kɛ nafolo bɛ se ka sɔrɔ cogo min na mun ye nɛgɛ a bɛ se ka boli nɛgɛ kan cogo min na don na nataw la nka fasirikɛba kɔni ye fɛn min fɔ fɛn min jɛlen don i n'a fɔ ko gɔn tigɛ o de ye baara in ka gɛlɛn fo k'a fɔ ko a ka gɛlɛn wa n'an m'an farati f'a na kɛ jigi waro ba ko ko dɛ o sabu kɛ ɛ fɛn tɛ bolo min kɔnɔ n'i y'a munumunu a laban a na kari a bɛ kari o tɛ fasiri don sɔgɔmada na an y'a sama ka bɔ nouvel horizon kɔnɔna la Demba Konte ale kalimukalatigi bonya b'a la bi tɛ i ka dɔn k'a fɔ nouvel horizon n'i y'ale bila indépendant ne bɛ bɔ ni a ye indépendant ka kɛɲɛ ni a ka bi alamisadonya bɔli ye décembre kalo tile fila san 2021 siga t'a la i k'a dɔn fɔ mouvement nouvel horizon eh, faso jɔ kura a faso jɔ sira a ko u ye proposition dɔw kɛ ni o ye ka laɲini dɔw kɛ k'a ta ka ɲɛsin asimi goyita ma a ye ka dɔn k'a fɔ ko ninnu ko u bi a ɲini asimi goyita fɛ a ye ka dɔn k'a fɔ sigi ka kuma i ka dɔn k'a fɔ a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ sigi ka kuma a bɛ se ka tɛmɛ ani force vivew cɛ cogo min na walasa hali bi i ko bi i n'a fɔ eh, premier ministre ko bɛ se ka falen don a la cogo min na Eh, nin mouvement min ni o tɔgɔ ko eh, mouvement nouvel horizon awɔ faso eh, nouvel horizon mhm. faso jɔ sira awɔ faso jɔ sira a ye ka dɔn k'a fɔ ko ninnu ye mouvement kura ye awɔ min ni a ɲɛmaa o ye sɛk umaru jalo mhm. sɛk umaru jalo awɔ i ka dɔn k'a fɔ ani a ka maaw ko u ye conférence de presse dɔ kɛ wa conférence de presse ni kunnafonidilaw tun bɛ a kɛnɛ kan ayiwa a kɛra taratadon ni o bɛnna taratadon novembre kalo tile bi saba san 2021 in na wa a kɛra mouvement yɛrɛ olu ka jabaya a kɔnɔna na fasirikɛba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko u kɔni u ye document dɔ bɔ hmm. ni o bɛ tali kɛ papiyew la hmm. papiye in kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ u ye jateminɛ minnu u ye olu kɛ hmm. i ka dɔn k'a fɔ u y'olu bɛɛ lajɛlen sɛrɛntɛ k'o saalo i ka dɔn k'a fɔ wa hakilila min ni u bɛ u ni u kun n'u kan cɛ i ka dɔn k'a fɔ ka nin bɛɛ lajɛlen k'a kɛ document ye wa i k'a dɔn k'a fɔ ka kunnafonidilaw wele ka u a kɔnɔ fɔ k'a da u tulo kan sɛkumaru eh, jalo ka dɔn k'a fɔ a kɔni a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan a ka dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya a bɛ a bɛ yen kosɛbɛ hali ka ja gɛlɛya min ni a bɛ mali ani jamana wɛrɛw cɛ mali ani communauté internationale k'a daminɛ mali ani CEDEAO cɛ gwɛlɛya min bɛ bi ninnu ka fɔ la k'a fɔ k'i ka dɔn k'a fɔ ko gwɛlɛya min bɛ yen a ka dɔn k'a fɔ bras de fer min ni o bɛ mali ani ninnu cɛ communauté internationale ka taa bila CEDEAO la ani union européenne a ko waati de sera sa ko a ka kan nin bras de fer in ko a ka jɔ ka bɔ ani u cɛ parce que i b'a ka fɔ la n'o ye dawuda sangare dawuda sangare a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi nin coordination min filɛ nin ye ni o ye coordination mouvement nouvel horizon faso jɔ sira kura ani a ɲɛmaa ye sɛkumaru jalo ye Sɛkumaru jalo a ka fɔ la ka dɔn ka fɔ ko a y'a jira k'a fɔ ko mali bɛ waati min na komi bi a mali kɛlen bɛ jamana min ni a izolelen bɛ ni a bilalen bɛ a dan na koyi ka dɔn ka fɔ o dan na o tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka dɔn ka fɔ o bɛ sɔrɔ gouvernement a ka taabolo min bɛ gouvernement bolo bi kɛrɛnkɛrɛnnenya na premier ministre a kɛlen bɛ ka labɛn minnu sabati walima i ka dɔn ka fɔ premier ministre baara minnu bɛ a bolo sanction minnu ni u talen bɛ ka bila jamana in kan mm. k'a sababu kɛ premier ministre a baarakɛcogo ye o de sababu la mm-hmm. mouvement maaw mm. u kɔni ko u bi a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na a k'a dɔn k'a fɔ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ premier ministre kura a bɛ se ka ta cogo min na parce que b'a fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye k'a fɔ ko sanction binnen bɛ jamana in kan i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ sɔrɔ baara ani a taacogo fɛ parce que b'a fɔ la dawuda sangare a y'a jira k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ eh, fɛn min bɛ tali kɛ eh, national pour la refondation awɔ ka dɔn ka fɔ o baara min ni o kun kan kɛ kabini uti kalo mm. a ko i ka dɔn ka fɔ nin ye a siɲɛ naaninan de ye mm. eh, refondation eh, assise national pour la refondation ah. a bɛ ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ awɔ communauté internationale CEDEAO mm. ka dɔn ka fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka sanction min da ka Mali k'a sɛgɛrɛ a sababu tɛ dɔwɛrɛ dɛ mm-hmm. a sababu ye k'a fɔ ko gouvernement kun kan ka chronogramme dɔ bɔ mm. min b'a jira k'a fɔ ko élection u bɛ se ka kɛ nin waati ninnu kɔnɔ ka dɔn ka fɔ ko an bɛ waati min na komi bi ka dɔn ka fɔ gouvernement a ma se k'o baaraw kɛ a ma se k'o baaraw kɛ wa a baaraw kɛ fɛɛrɛ tɛ u kɔnɔ o la u kɛlen bɛ ka baara bɛɛ lajɛlen k'a bɔ a ma ni o bɛ tali kɛ election ko la k'a bɔ a ma ko fo fɛn min ye u ka assise national fo ka taa fɔ assise national n'ale kɛra ka dɔn k'a fɔ o election u na sɔrɔ ka o jaabiw di parce que b'a ka fɔ la ni o ye dawuda sangare Dawuda Sangare a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan n'i y'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya a kɛlen bɛ ka jamana in k'an sɛgɛn mm. wa ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ mm-hmm. premier ministre min ni o bɛ an kunna mm. kɛrɛnkɛrɛnnenya na gouvernement min ni a bɛ yen mm. k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ tɛ u kɔnɔ mm-hmm. fɛɛrɛ tɛ u bolo wa u ti ka fɛɛrɛ tigɛ mm-hmm. dabali tɛ u bolo dabali yɛrɛ a kɛbaa tɛ ninnu ye a ka kuma surunyala k'a fɔ ko ninnu k'u dɛsɛra de sababu la k'a dɔn k'a fɔ mouvement a ɲɛmaaw ko u bɛ hakilina min da ka ɲɛsin asimi goyita ma u de u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ chronogramme dɔ ka yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na min b'a yira k'a fɔ ko election crédible ni o ye election jɛlen an bɛ se k'a kɛ ka bɛn ni nin waati ye o k'i bɔ yen k'a dɔn k'a fɔ u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen k'a ɲini sogɛli eh, premier ministre fɛ k'a ɲini ministre eh, Asimi Goita fɛ a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ mm. wa a ka sira dayɛlɛ mm. forces vives minnu ni olu bɛ jamana kɔnɔ a kɛra politiki maaw ye o a kɛra diinɛ maaw ye o ah. a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ mm. i k'a dɔn k'a fɔ sigi ka kuma a ka a don o ni ninnu cɛ koyi walasa i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ élection jɛlen na a ka se ka kɛ cogo min na wa min bɛ wele ko premier ministre ko i k'a dɔn k'a fɔ ko a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ premier ministre jɛlen wɛrɛ ka sigi i k'a dɔn k'a fɔ maaw bɛ se ka danganiya min kan min ni a filɛ an bolo nin ye parce que b'a ka fɔ la n'o ye dawuda sangare o sɛki umaru jalo olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko docteur sogɛli kokala mayiga a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a dɛsɛra cɔ wa a ye k'a dɔn k'a fɔ a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen ko ka gouvernement sigi gouvernement min ni o bɛ wele ko gouvernement de large ouverture o ka kɛ gouvernement ye maa minnu bɛ k'a dɔn k'a fɔ n'u bɛ baara k'a dɔn k'a dɔn kari k'a dɔn k'a fɔ compétence bɛ maa minnu na ko k'olu cɛ k'olu don gouvernement na wa a ka da yɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye mm. k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min kɔmi bi dawuda sangare a y'a jira k'a fɔ n'i ye jamana ta k'a lajɛ tiɲɛ don i k'a dɔn k'a fɔ kabi ninnu sigira e min bɛ wele ko sécurisation du pays ni o ye lakana ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko lakana a ma sabati wa k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ka lakana k'a sabati retour de l'administration eh. n'o ye foroba cakɛbaaw ye olu ka segin ka taa mali dugu bɛɛ lajɛlen la ah. wa k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko cherté de la vie hmm. ni o ye gwɛlɛya min bɛ eh, an kan bi o ye eh, da dumunifɛnw olu bɛ gwɛlɛya min kɔnɔ bi a ye k'a dɔn k'a fɔ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ ninnu ka se ka sabati cogo min na chronogramme o fana o ka boloda ni o ye election a bɛ se ka kɛ waati min na parce que b'a ka fɔ la ni o ye dawuda sangare dawuda sangare a kɔni a y'a jira k'a fɔ ko asimi goyita a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ gouvernement large ouverture o ka dayɛlɛ wa premier ministre kura o ka sigi fatiri filɛ nin ye an ye min fɔ indépendant kɔnɔ abu safinɛ jara ah. wulujugu ka mankan ci ah. eh, a tɛ sugu jɔ a t'a eh, bali ninnu ye mouvement mɔgɔw ye sugu bɛ jɔ ah, siga t'a a la arajo ye nura fm ye bi kɔnɔntɔn ani naani tomi mururu duuru mun ye an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ mun ye jalakɔrɔji koɲumani wɛrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 43 03 tiɲɛ sirajɛ ta ma hali bi an bɛ taa n'a ye oh, nouvelle libération ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye mm-hmm. a bɛna ta abu safinɛ jara mm. ko karatɔ ale kan na dulɔki fila don mm. kelen b'a kan na mm. ɛ eh, wa kelen b'a yaalaɲɔgɔn kan na ɛ eh. eh, i bɛna ye k'a fɔ uh-huh. mun ye maa min kumalen don o de mt mt mt uh-huh. a ko ko ni hakili b'a la mun ye useni amiyɔn gindo ni bɛɛ k'a ma ko Pulɔ waati tɛmɛnen a y'a jira k'a fɔ ko bingali kun bɛ fɛ ka ta k'ale sɛgɛrɛ ko maa dɔw kun bɛ fɛ k'ale mun ye useni amiyɔn gindo pulɔ k'ale ta ka tunu n'ale cɛkali patigiba ka fɔ la a ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi ɛ mun ye useni amiyɔn gindo ye a y'a jira k'a fɔ ko ale ka seere ye maa mun ye ɛ a y'o turu kɛ b'o kɔ ka kɔrɔ o jɔn
a y'o turu cɛ
i bɛ i bɛ kulubali
cɛkɔrɔba den e ye cɛkɔrɔba den ye a bɛ ka cɛkɔrɔba tɔ de lajigin a bɛ ka tɔ turu ka taa a ye cɛkɔrɔba aa ii paa pɔsɔn maa min taara taa cogo cɛjugu la useni amɛ gindo nin ma ɲi dɛ la hawula patigiba ka fɔ la a ko mun a ko n'i hakili b'a la mun ye useni amɛ gindo maa don mun ye parti politiki dɔ bɛ n'an k'a ma ko kodɛm ɲɛmaaba don wa maa don mun ye jamana in pere minisiriya minisiriya a y'a kɛ ka tɛmɛ janko k'a jira k'a fɔ ko maa gansan don wa ɛ mun ye useni amiyɔn gindo ye an bɛ don min na n'a fɔ ko bi ko maa gansan tɛ dɛ nka waati tɛmɛnen na mun ye useni amiyɔn gindo ye a y'a cɛlɛ a ka bɔlɔlɔ sira fɛ k'a jira k'a fɔ ko bingali ko kun bɛna ta ka ale sɛgɛrɛ wa a y'a jira k'a fɔ ko mun ye dalilu b'a bolo koyi dalilu minnu ne gɔn tɛgɛ yɛrɛ don a tɛ ci cogoya si la patigiba ka fɔ la an bɛ don min na n'a fɔ ko bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko useni amɛn gindo a y'a jira k'a fɔ ko ale ka lakana ko lakana basigilen tɛ nin ye nin waati in na ko fɛɛrɛ ka kɛ mun ye ale bɛ se ka lakana cogo min na o siratigɛ de la mun ye wulikajɔ sigira sen kan an ka minisiriso min bɛ yen n'o ka baara bɛnnen don lakanaw ma olu y'a ɲini mun ye useni amɛn gindo fɛ i bɛ dogo min na bɔ o dogo kɔnɔ an yɛrɛ na maa da i kan ka maa bila k'i kɔlɔsi i n'i ka denbaya bɛɛ lajɛlen foyi tɛna a si sɔrɔ o ɲɛna a tigiba ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye minisiri mun bɛ yen n'o bɛ lakanako kunna o y'o baara ko o timɛ a ko i bɛna ye k'a fɔ o bɔlen kɔfɛ n'a ma ɲɛ ko useni amɛ gindo ale de y'a fɔ ko dalilu b'a bolo useni amɛ gindo dun ye maa ye k'a fɔ ko jamana kɔnɔna la parti politiki peresidan ɛ ka pere minisiriya bɛɛ lajɛlen kɛ jamana kɔnɔ ka tɛmɛ maa don maaba don jamana kɔnɔ o k'a fɔ ko bingali kun bɛna ta k'ale sɛgɛrɛ ale kun bɛna ta ka tunu ɛ ko jamana ɲɛnama bɛɛ lajɛlen maa si t'o ko in bila ten i b'o ko sɛgɛsɛgɛ u kan ka sɛgɛsɛgɛ o tɛ n'o don o b'o sɛgɛsɛgɛ ayi faama a y'o kɛ faama kɔrɔ don dɛ minisiri kɔrɔ tɛ awɔ parti politique kodɛmu bi ma bila minisiri n t'a ka classement dɔ dɔn sisan sinon n bɛ faama ma wagati min na parti caman kɔni sigilen don a kɔfɛ a sigira parti caman kɔfɛ a b'o ni sancɛ bi

bingali tanen ka useni amɛ gindo sɛgɛrɛ mhm. a ko tiɲɛ a bɛ se ka dɔn cogo min na mhm. abu safinɛ jara mhm. n'i ko ko n kun karannen don a ma se k'ale lakoyi n'i ye fugulan bɔ a kun dɔrɔn a na ye o siratigɛ de la ankɛti kɔni a dayɛlɛ la k'a sɛbɛkɔrɔ dayɛlɛ useni amɛ gindo e yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko dalilu b'i bolo dalilu min n'i bɛ se k'o di mun ye kiritigɛlakaw ma k'o na baara in sɛbɛkɔrɔ nɔgɔya an bolo mun ye ankɛti dayɛlɛla ye ɛ mun ye useni amiyɔn gindo abu a ɲininkala ko a ka di k'a ɲininka ko a man di useni amiyɔn gindo A ko mun? e ko ko mun ye dalu mun y'i bolo dalu ninnu bɛ min
k'a kun bɛna tunu e ko k'e kun bɛna tunu nka dalu min bɛ min dalu bɛ min Parce que b'a la fɔlɔ n'a ma ɲa k'a fɔ ko mun ye kiritigɛlakaw n'o bɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kofɔ olu ka mun ɲininkali misɛnmisɛnni a cayara kosɛbɛ ɛ mun ye Useni Amiyɔn Gindo ɛ belebele a kumara a kumana a kumana ɛ cɛ an ka jamana politikimaa ninnu
a kumana ko mun abu safinɛ jara mun ye useni ame gindo a ko ko maa min y'a fɔ ale ɲɛna mm, mm. ko bingali kun bɛna ta k'ale sɛgɛrɛ eh. ko k'u kun bɛna ale ta ka tunu ah. eh, ko mun ye cɛman ibɛri kulubali ko telefɔni ci ale ma sa dɛ k'o de y'a f'a ɲɛna ko useni ame gindo eh. i kɔrɔsi dɛ n'o tɛ o bɛna i ta ka tunu a ma cɛman ko sa e ko cɛman bɛ sa a ma kɛ cɛ dɔ cɛ dɔ ka kuma ye e ko tabatɔ attention

nin dɔ ye ko ale alors ko ko mun ye cɛman ibɛri kulubali k'o de y'a fɔ ale
ye ne yɛrɛ kuma bɛɛ de b'a f'i ɲɛna maa minnu ye minisiriya kɛ jamana in kɔnɔ olu kɔni danganiyaw kan ka y'u bolo n'u ma ɲa nin n'a ɲɔgɔnnaw kɔ k'a ko dalu b'ale cɛman ibɛri kulubali de dangiri ale dalu preuve ko cɛman de bolo preuve tɛ mun ye useni amɛ
a tɛ nin dabila aramu donna ne bɛ da funu ah nin tɛ jara donna ne bɛ da funu aramu ne bɛ ne bɛ e kɔni da yen ee b'o maa b'o k'i mɔkɛ la maa bila e côté la don la ko maa b'o k'i mɔkɛ la e bɛ girin ka te bi i tɛ fɛn wari sɔrɔ tugun ne m'a f'i ye n'i ma min wari bɔ n ko o ka di ka tɛmɛ bamanan sira ka girin sɔrɔ i n'i ma min
bamanan jumɛn i sira ka girin ɛɛ a bɛ kɛ cogo di k'o ka ca o ka ca ala k'a ɲɛ ka d'a ma ami abu safinɛ jara ko mun ye cɛman ibɛri kulubali cɛman useni amɛ gindo ko k'ale ka dalu ɛɛ ko siga t'a la ko mun ye cɛman ibɛri kulubali o de y'a fɔ ale ɲɛna ɛɛ useni amɛ gindo n'i m'i tɔgɔ dɔn u abu safinɛ jara an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ Énergie di n ma. Mun ye baba énergie ye ɛ cɛ a y'a deli ko dabɔ i y'a kuma fɔ kun a y'a dabɔ dɛ n k'i y'a fɔ kun ɛ ne m'o f'i ɲɛna n y'a fɔ ko minisiri in kan ka bɔ yen n ko ma ni maa kan ka ni gɛn maa kan ka bɔ yen ka bɔ gouvernement Ah. kɔnɔ lamini don ɛ aramu sedu ɛ, ni lamini dɔ kɛra farankan ye transition na Ahan. an tɛna lajɛ lamini kan ka gɛn Mm. nka an bɛ ka taa taabolo min kan ne ta nin waati yɛrɛ tɛ kuran tigɛ kuma ye. funteni mana se ka ko tile yɛrɛ tɛ bin ka ban n'a tigɛ ko o, duuru ma Alors. kɛ sisan e ni hɛrɛ yan nin tɛ hɛrɛ ye an bɛ dugawu de kɛ lala na abi den mm. sabu ale ye nin yɔrɔ in ye mm. o de siratigɛ la a ye gurupu kɔnɔ ka gurupu san fm ma gurupu ɲɛnatigɛ walasa mun ye mm. mun ye an lamɛnnikɛla jɛkulu u kana ɲɛnafin awɔ an bɛ lala den abi den kala kisɛ ah. hali bi an bɛ dugawu k'a ye ala ka hinɛ a la ala ka yafa k'a ma amina ala ka dayɔrɔ suma amina amina abu safinɛ jara an tun bɛ kunnafoni min kɔnɔ o tun tɛ pulɔ ta ye wa pulɔ kɔni y'a jira k'a fɔ ah. ko mun ye cɛman ibɛri kulubali k'o de y'a fɔ a ye kibaruya da ale ma Ɛɛ. k'ale ladɔnniya k'a fɔ ko binkanni ko bɛ fɛ ka ta ka a sɛgɛrɛ Ɔhɔ. ko maa dɔw labɛnnen don maa minnu n'u bɛ fɛ ka Useni Amiyɔn Gindo ta ka tunu n'a ye ten Ee. ko ale ka dalilu de y'o ye Jɛ. fatiri kɔni don Ɔhɔ. an y'a sama ka bɔ Nouvelle Libération ale kɔnɔna la Ɔhɔ. maa min ye kalimikalatigi ye o de ye MT Abu Safinɛ Jara i bonya o b'a ye. ɛɛ peut-être a sirann'a yɛrɛ ja ɲɛ An? nin ye ka siran i yɛrɛ ja de ɲɛ ayiwa nin tɛ sinimani bɔ n'o tɛ sa maa min bolila Mm.
tugutige Ɔhɔ. k'a ma se ka taa taa cogo wɛrɛ la ni moto ni takisi tɛ Walayi. o k'a to kɔfɛ k'e wele Ɔn. ko ni m'i kunnadiya ko maaw bɛ t'i cɛ don dɔ ah. e fana ka wuli k'i yɛrɛ dogo ba bɛɛ kɛ fɔlɔkɔ ni mankan ye u bɛna minɛ a bɛ taa en tant que leader politique n ko a ka ɲi a bɛ ɲɛ o ala a bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ nin bɛɛ ye ka tiɲɛ dɔw ɲini ka da maa dɔw la a bɛ ɲɛ bele i ka dɔn k'a fɔ n'i y'ale bila indépendant min segin ka don a kɔnɔ indépendant ta i ka dɔn k'a fɔ masire jɔpu ale ka sɛbɛnniw masire ko di i ka dɔn k'a fɔ eh, taratadon ni eh, arabadon i ka dɔn k'a fɔ ni o tun ye araba tɛmɛnen ye eh, novembre kalo tile bi saba san 2021 in na a k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ gɛlɛyaba la ko o tɛmɛna donsolakaw i ka dɔn k'a fɔ ani banbaanciw ni ɲɔgɔn cɛ nin waleya cɛjugu in ko a kɛra bajangara o mara kɔnɔna na masireba ka fɔ la a ka dɔn a fɔ banbaanciw ka dɔn k'a fɔ ani donsow mm. banbaanci minnu ni olu bɛ katiba eh, ansardini tɔgɔ la masina masina a ka dɔn k'a fɔ ko u ni donsow ko u nana kari ɲɔgɔn na kari ɲɔgɔn na in ko a kɛra dugu min na o tɔgɔ ko jingi eh, eh, bonba jingi bonba ka dɔn k'a fɔ a bɛ bajangara o sɛrikili kɔnɔ n'u bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ mara min kɔnɔ o ye mm. mɔpti mara kɔnɔna ye o don Masireba ka fɔ la, a ko di? Ka dɔn k'a fɔ nin affrontement ni o ye kariɲɔgɔnna in ye. Awɔ. Kariɲɔgɔnna in kɔni a nana wolo fɛn caman na. Unhun. Min ni a sɛbɛ cɛ juguyara. A bɛ k'o. Wa a cɛ juguyara fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ. Siga t'a la. Masireba kɔni ma a jira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ maa hakɛ min fatura. Ahan. U ma o kɔni dantigɛli kɛ. Ayiwa. Masireba ale y'a jira. Un. K'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ. An. I ka dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ min filɛ nin ye. An. I ka dɔn k'a fɔ ni o ye ɛɛ Bajangara a mara kɔnɔna ye. Unhun. I ka dɔn k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen Banbaanciw ko u na kɛlɛ kɛ u laada. Unhun. Maa minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni olu ye donsow ye mm. ah, olu fana k'u kɛmɛ ka wuli ka jɔ k'a boloda uh-huh. waati min na u nana kari ɲɔgɔn na mm. a ka dɔn k'a fɔ ko maa maa caman olu kɔni jogina maa joginen minnu ko olu kɔni cɛra ka dɔn k'a fɔ sevare dɔgɔtɔrɔso ani bajangara dɔgɔtɔrɔso i ka dɔn k'a fɔ ka olu sɛgɛrɛ mm-hmm. fɛn min bɛ tali kɛ banbaanciw yɛrɛ la mm. a ka dɔn k'a fɔ ko a caman bɛ ko u ye duuru don fiɲɛ na banbaanciw kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ donso olu ka bolifɛnw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la moto minnu tun bɛ donsow bolo ka dɔn k'a fɔ taa se k'a dɔn k'a fɔ hali ka ja u ka marifa kisɛw ma a ye k'a dɔn k'a fɔ ko banbaanciw ko u ye olu dɔw minɛ eh, donso fana na masire b'a fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ni o ye masire jɔpu ye masire jɔpu a y'a yira k'a fɔ ko n'i ye nin bolo in ta k'a lajɛ mm. kɛrɛnkɛrɛnya na nin camancɛ bolo in banjagara mara k'a dɔn k'a fɔ ko eh, ka kɛɲɛ ni armée ale ka absence ye mm. k'a dɔn k'a fɔ ni o ye sɔrɔsilakaw ye k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na sɔrɔsilakaw olu kɔni bɛ munumunu k'a bolo da mm-hmm. munumunu saalo kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ u ni banbaanciw u tɛ ɲɔgɔn ye mm. nka sanga ani waati k'a dɔn k'a fɔ ni u ka munumunu saalo ni a banna mm. a ye k'a dɔn k'a fɔ u bɛ fama min kɛ ni u ma segin ka na u kɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko donso kɔni fana kɛn bɛ ka wuli ka jɔ k'a boloda mm-hmm. fɛn min bɛ tali kɛ u ka foro la u bɛ se k'u lakana cogo min na mm-hmm. taa ni ka segin u bɛ se k'a kɛ cogo min na mm. k'a sababu kɛ mm. k'a dɔn k'a fɔ bɛnkan minnu sabatira olu ni banbaanciw cɛ waati dɔ la a k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛnkan caman bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ a tɛ bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ a tɛ taa k'a sababu kɛ mm-hmm. k'a dɔn k'a fɔ banbaanciw ko u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ka bɛnkan in ka a tiɲɛ a latiɲɛ a b'a kɛ parce que b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ n'i ye nin camancɛ bolo in ta k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ dumuni ko la k'a dɔn k'a fɔ ka taa bila taakasegin la a ko nin gɛlɛya ko a na mɛ duguladenw sɛgɛrɛ o de sababu k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na donsow kɔni ko u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ u bɛ se k'u yɛrɛ lakana cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ taa ni ka segin a bɛ se ka nɔgɔya u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na balo ko a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na nka i k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati ni u ni Banbaanciw ni u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ n'u ye bɛnkan dɔ signé u ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn k'a fɔ a tɛ bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ banbaanciw ko u na bɛnkan in u n'a bɔrɔtɔ o de sababu la i k'a dɔn k'a fɔ nin waati in na i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Dana Amasegu la ni o ɲɛmaa o ye Yusufu Toloba ye waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ Yusufu Toloba i k'a dɔn k'a fɔ a ye kunnafoni a ye a di a balima filaw ma a y'a yira filaw la k'a fɔ u ka segin u ka na so u ka sɔn u ka segin ka baro eh, ka sigi ka eh, adamadenya ka o tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ mhm. nka i k'a dɔn k'a fɔ ko eh, yusufu toloba a ye nin laɲini min kɛ i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi hali bi laɲini a ma sabati mhm. k'a sababu kɛ mhm. an balima minnu filɛ nin ye ni olu kɛ bɛ marifa a tabaw ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn k'a fɔ yusufu toloba a na wele bila u ma i k'a dɔn k'a fɔ u ka jɛ ka sigi wa u ka sɔn ka marifaw bila adamadenya u ka segin u ni ɲɔgɔn cɛ nka i k'a dɔn k'a fɔ banbaanciw ninnu kɔni u ka Eh, kɛlɛ kɔni bɛ sen na hali bi k'a dɔn k'a fɔ marifa u ma a bila koyi mm. fasiri filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ masire jɔp ale ka eh, sɛbɛn don masire jɔp foli o bɛ taa ni k'a sɛgɛrɛ mm. hali bi an b'a yira kanubaaw la ko arajo ye nuru fm ye bi kɔnɔntɔn ani naani tɔ min murumuru duuru duuru wa an bɛ laseli kɛ nin waati na mm. ka bɔ min ye jalakɔrɔji koɲumani wɛrɛda la 76 63 43 03 indicateur du renouveau ne bɛ n bolo don bɛ bɔ ni a ye o don ni n bɔra n'a ye maa mun kumalen don o de ye fasiri jamutɛnɛ fasiri jamutɛnɛ a ko ko mun ye lɔgɔ yiri ye ka yiri tigɛ k'a labaara ani ka tila ka bɔ n'a ye jamana kɔnɔna o la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko min ye minisiri ye minisiri mun n'o ka baara ɲɛsin ninnu cakɛda ninnu ma ale kɔni ye laɲini kɛ ko k'a fɔ ko pɛrɛmu cakɛda minnu bɛ yen n'u kun bɛ ka nin baara in kɔni k'a kɛ ko pɛrɛmu ko a ka di u ma nka fatigiba mun ye a jamu tɛnɛ ye minisiri ka kuma kɔfɛ a ko ko jɔnni kɛlen bɛ k'i sen ni disi ni kɔ bɛɛ lajɛlen ta ka da mun ye pɛrɛmu dibaliya mun ye cakɛda minnu ni bolodɔn sunu la k'u ka tɛmɛ ni ye yiri ye k'a tigɛ ani ka a labaara ka bɔ ni a ye ko o cakɛdaw k'u ɲuman na pɛrɛmu a dɛsɛlen don ka d'u ma fatigiba ka fɔ la mun ye a jamu tɛnɛ a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye février 2021 o kɔnɔna la mun ye jamana ɲɛmaa jamana gouvernement k'o ye laɲini kɛ k'a fɔ ko mun ye yiritigɛ ye ani ka bɔ ni yiri ye ko o kun dulonnen don fɔlɔ nka o ye suspension u y'a lawuli ko baara ko tɛmɛ bɛ se ka kɛ ni a ye fatigiba ka fɔ la o siratigɛ la ko min ye premier ministre ye ale kɔni ye bataki dɔ ci min ye uti kalo tile tan ani saba san ba fila ani san mugan ani kelen a ka minisiri min bɛ yen n'o de ministre de l'environnement de l'assainissement et du développement durable fo ka taa fara mun ye ministre de l'industrie et du commerce o ma ka laɲini k'u fɛ k'u ka laɲini ko k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nin waati in na ko n'u ka baara kun bɛnnen don nin cakɛda in ma n'o bɛɛ min ye yiri ye k'a tigɛ ka bɔ n'a ye ka tila ka a labaara ko min ye pɛrɛmu ko a ka ta ka di u ma wa min u ka pɛrɛmu ko a ka renouveler kura ye u bɛ se ka tɛmɛ n'u ka baaraw kɔni ye cogo min na o bɔlen kɔfɛ ko min ye yiri minnu tigɛlen bɛ nin waati in na n'olu bɛ conteneur kɔni o kɔnɔna o la yiri ninnu a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ cogo min na ka labaara a ka ja minnu fana bɛ se ka bɔ jamana kɔ kan ko o baara ko o ka tiimɛ joona ayiwa fatigiba ka fɔ la o bɔlen kɔfɛ mun ye minisiri ye a y'a laɲini mun ye direction nationale des eaux et forêts o fɛ ko a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan maa minnu bɛ yen n'u ka baara bɛnnen don nin yɔrɔ in ma u ka pɛrɛmu nin ka a lakuraya tuguni fatigiba ka fɔ la o siratigɛ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko minisiri kɔni ye laɲini kɛ mun ye directeur national des eaux et forêts ale ye mun ye directeur national des eaux et forêts laɲini kɛra a fɛ ko a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ minisiri ka nin kuma kofɔlen baara in bɛ se ka kɛ cogo min na o siratigɛ la mm. i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye société minnu bɛ yen mm. ni boli bɛ ka kɛ olu kan mm. o de ye société de transformation de bois alibarika mali sarl a fɔra ko mun ye 10000 mètres cube k'o kan k'o labaara o bɔlen kɔfɛ société boiserie farota a fɔra ko mun ye 8000 mètres cube k'o fana kan k'o de labaara société gestion du massif forestier n'o bɛ bɛ sarl kofɔ ko mun ye 2040 hmm. mètre cube hmm. k'o fana kan o labaara hmm. ka n'a kun cɛ mun ye société africaine du bois sa ko mun ye 1000 mètre cube mun ye 3200 ko o kan o labaara fatigiba ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye laɲini kɔni o kɛra a bɛ ɲini ka na kalo fila kɔni ko o bɔ ta tɛ bɔ mun ye sisi tɛ mɛnɛ o siratigɛli la ko mun ye octobre kalo tile fɔlɔ mun ye direction nationale des eaux et forêts o yɛrɛ kɔni ye cakɛda ninnu a ɲɛmaaw kɔni k'u wele k'a laɲini u fɛ k'u ka na n'u ka sɛbɛnfuraw ye sɛbɛnfura mun n'a bɛ kɛ sababu ye mun ye pɛrimuw ni ka a lakuraya u bɛ se ka tɛmɛ n'u ka baaraw ye cogo min na o siratigɛ la mun ye cakɛda ninnu n'a bɛ société ninnu kofɔ u nana n'u ka sɛbɛnfura bɛɛ lajɛlen ye bɛn kɛra a kan mm. mun ye sosiyete duuru de kun bɛ yen mm. baara in kun kalifalen don olu ma waati min na a bɛ gulon mm. k'u ka tɛmɛ ni baaraw ye nka fatigibaa ka fɔ la ɛ ko mun ye janfa alimami a donna mun ye maaw senkɔrɔla o la a yira k'a fɔ ko mun ye nin sosiyete duuru la ɛ janfa alimami a nan'i ɲagami o la koyi uh-huh. o sabu kɛ mun ye pɛrimu a taara ka di maa kelen dɔrɔn de ma uh-huh. n'i dun y'o jateminɛ k'a lajɛ ah bon o ye fɛn ye maa tɔ naani mun bɛ u tɛna se k'a faamuya cogoya si la o b'a yira k'a fɔ ko mun ye janfa alimami ale sen bɛ jɛ la Tigiba ka fɔ la, a ko n'a ma ye k'a fɔ ko société naani mun n'o dɛnen don kɛrɛfɛ, un, n'olu ka permis n'a ma se ka don u tɛgɛ fɔlɔ, un, kalo don o don, un, i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye sɛfa wari waa tan ani fila, ee, eh. 60 000 francs CFA, ah. u b'o de bɔ, ee, eh. o sabu kɛ mun ye yiri minnu tigɛlen b'u ah. bolo, ah. olu bɛ conteneurw de kɔnɔna la, mm. conteneur minnu dun b'u bolo, mm. a bɛ t'i jɔ fo conteneur ba kelen ɲɔgɔnna la, eh. n'a fɔra ko tile diɲɛ ma don o don, mm. k'e ka waa tan ni fila bɔ ka don o da fɛ ah bon a ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ maaninfin kamana kan kosɛbɛ o siratigɛ la mun ye société ninnu ye u ko k'u dusukun tɔɔrɔlen don u tɔɔrɔlen don kosɛbɛ o sabu kɛ u y'a ye k'a fɔ ko mun ye tilennenya k'o ma kɛ baara in kɔni o kɔnɔna o la matigiba kɔni ko ko ɲininkali kɔni ko a tomi bɛ sigi o sabu kɛ an bɛ don min na komi bi jɔn de kɛlen bɛ sababu ye k'i sen da mun ye permis in kan a bɛ se ka bɔ ka di bɛɛ lajɛlen ma cogo min na o yɛrɛ t'a dɔrɔn koyi i bɛ na ye k'a fɔ ko société duuru in na k'a taara ka kalifa maa kelen nin ma a o ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ maaninfin kɔni gɛ i kamana ganna i bɛna ye k'a fɔ maa minnu bɛ n'u dusukun tɔɔrɔlen nin waati na nin ko in na n'a bɛ société naani n'a b'olu kofɔ ɛ ko don na nataw la ɛ k'u fana bɛna wulikajɔ kɛ k'u ka dusumakasi k'a yira ka taama belebele nin k'o boloda k'a yira k'a fɔ ko ko in ko a tɛ ka kɛ tilennenya kɔnɔ a tɛ ka kɛ laadiriya kɔnɔ wa a ma kɛ jɛlenya kɔnɔ a jamutɛnɛ ale y'a fasiri ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔna la i bonya o b'a la bɛtɛ ka dɔn ka fɔ le soir de bamako n bɛ bɔ ni a ye a ta a ye ka dɔn ka fɔ ko eh, fɛn min bɛ tali kɛ premier ministre docteur choguel kokalla maïga ale don ka dɔn ka fɔ a o don na a ye maa dɔw bisimila a kɛra maa minnu bɛ yen ka dɔn ka fɔ ni olu bɛ front uni pour la sauvegarde de l'intégrité eh, du mali o don ka dɔn ka fɔ ni olu bɛ o cogoya la ni a ɲɛmaa o ye cɛmɔgɔ goyita ka dɔn ka fɔ cɛmɔgɔ goyita a n'a ka délégation premier ministre novembre kalo tile bi saba tɛmɛnen in na mm. a ye ka dɔn ka fɔ ko a ye bisimila parce que fɔla ni o ye ongoyiba ye umaru ongoyiba a y'a yira k'a fɔ ko nin jɛrɛ jɛkulu min filɛ nin ye hmm. o ye denmisɛn jɛrɛ jɛkulu ye min ni a bɛ wele ko mouvement eh, pour la sauvegarde hmm. eh, de l'intégrité du mali a ka dɔn k'a fɔ ko u ye docteur choguel kokalla maïga u ni a ye ɲɔgɔn ye hmm. ɲɔgɔnye in senfɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu denmisɛn jɛkulu u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ mali mali maliden maliden maa miliyɔn naani baɲango k'a dɔn k'a fɔ a n'a kunkanfɛn mm. k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'u tɛgɛnɔ bila bolo eh, sɛbɛn na eh. sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ ko u sɔn bɛ prolongation transition a ka prolonger mm, mm.
ayiwa i tulo bɛ nɔ kosɛbɛ ayiwa mali don mm-hmm. a ye prolongation kɔni foyi t'o bali sa nka ah. a mali don a bɛ ɲɛ o kɔni kɛlen ka ban élection tɛ se ka kɛ o a tɛ se ka kɛ masiriba ka fɔ la mm. ni o de ye k'a fɔ ko eh, nin jɛrɛ jɛkulu min filɛ nin mm. ni a bɛ wele ko eh, front eh, uni pour la sauvegarde de l'intégrité du mali mm-hmm. a ye k'a dɔn k'a fɔ cɛmɔgɔ goyita cɛmɔgɔ goyita a n'a baarakɛɲɔgɔnw mm. k'a dɔn k'a fɔ ko nin jɛrɛ jɛkulu n'i y'a ta k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ jɛrɛ jɛkulu caman de kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ mm-hmm. k'a dɔn k'a fɔ association caman bɛ nin tɔn in kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu ye baara dɔ boloda baara min kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ mm-hmm. a ye k'a dɔn k'a fɔ u ni maliɛnw ka don ɲɔgɔn na ka jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen hakilila ɲini k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnna min bɛ tali kɛ transition dɔ fara a kan ko k'a dɔn k'a fɔ dɔ ka fara a kan ani fɛn kana fara a kan k'a dɔn k'a fɔ olu ka wulikajɔ taara se fɔ maa miliyɔn naani a n'a kunkanfɛn caman k'a dɔn k'a fɔ o sɛbɛn k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko transition ko u sɔnnen don dɔ ka fara a kan masiriba ka fɔ la n'o ye umaru goyita ye umaru angoyiba umaru angoyiba a y'a jira k'a fɔ ko goyita ko k'a fɔ ko olu ka hakilila dɔwɛrɛ dɛ o de k'a fɔ ko dɔ ka fara transition kan k'a dɔn k'a fɔ transition min ni k'a dɔn k'a fɔ ni a daminɛnen filɛ nin ye ko a bɛ kɛ sababu k'a dɔn k'a fɔ gouvernement eh, u ka plan d'action min ni premier ministre Choguel Kokalla Maïga a ye plan d'action min présenter k'a dɔn k'a fɔ CNT ɲɛkɔrɔ walasa ka se ka o baaraw bɛɛ lajɛlen nun don walasa ka se k'o baara fɔlen bɛɛ lajɛlen k'a kɛ k'a sabati a ye k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ san fila la k'a dɔn k'a fɔ olu ka laɲini kɔni ye o ka fara transition kan wa o san fila o laɲini k'a dɔn k'a fɔ Mali maliden maa miliyɔn naani a n'a kunkanfɛn k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen y'u tɛgɛnɔ bila nin sɛbɛnfura in na masiriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin kɔrɔfɔ min ni a bɔlen filɛ nin ye cɛmɔgɔ goyita da yali tiɲɛ don wa walima cɛmɔgɔ goyita a ye k'a dɔn k'a fɔ ale fana a bɛ dunta ɲini de la wa walima tiɲɛ de don ko k'a sababu kɛ n'i ye jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ ale filɛ ka yɔrɔ min fɔ nin ye k'a fɔ ko maa miliyɔn naani a n'a kunkanfɛn a ye k'a dɔn k'a fɔ ko mali kɔnɔ n'i ye mali yɛrɛ fan yɔrɔ dɔw ta k'a lajɛ camancɛ bolo mm. ka taa bila kɔrɔn fɛ bolo la mm. maliden minnu bɛ yen ko bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko mouvement tɛ se ka k'o yɔrɔ la maa si tɛ se ka wuli ka jɔ kɛ o yɔrɔ la mm-hmm. ko janko ko i n'a fɔ k'a fɔ ko a ye maa miliyɔn naani ni kɔ sɔrɔ mm. ko ka u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ ko olu ko u b'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na ko dɔ ka fara transition kan awɔ ko nin kɔrɔfɔ min bɔlen filɛ cɔmɔgɔ da nin ye mm. ko yali nin tɛ cɔmɔgɔ ye yɛrɛ ɲini na wa ayiwa cɔmɔgɔ ye kɔrɔfɔ min fɔ tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa kunnafonidila olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko ɲininkali a tɔ min bɛ yen mm. k'a sababu kɛ mm. a bi n'a fɔ ni nin waatiw sera kaban maa dɔw bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen boloda u fana u bɛ se ka pilasiw sɔrɔ faamaw kɛrɛfɛ cogo min na walima u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen boloda u bɛ se ka kɔrɔfɔ dɔw fɔ min ni a bɛ don faamaw hakili fɛ walasa faamaw ka se k'u wele k'u bila eh, ko dɔw la fasiribaa ka fɔ la ni o ye umaru eh, angoyiba ye umaru angoyiba a kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi mm. n'i ye mali ta k'a lajɛ mali k'a dɔn k'a fɔ a camancɛ bolo ka gɛlɛn bi ka t'a la k'a dɔn k'a fɔ ka taa kɔrɔnfɛ bolo la eh. ninnu bɛɛ lajɛlen yɔrɔ yɔrɔ min ni a ka gɛlɛn ni maa ko k'a fɔ ko olu kɔni ye wulikajɔ boloda mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu maliden maa miliyɔn naani ani kɔ mali k'olu y'u bolonɔ bila nin sɛbɛn na ah. i k'a dɔn k'a fɔ dɔ ka fara transition kan a k'a dɔn k'a fɔ ko ɲininkali ale tɔ min bɛ yen dɛ mali batiri filɛ nin ye an ye

mun ye tanti vip fana ye mun ye ajaratu tarawele ka bɔ mun ye kalaban kulubilenni na eh, n tɛnɛmuso bɛ foli lase a ma eh. k'a fɔ a ɲɛna ko a tarawele eh, ko kalaban kulubilenni na awɔ kɛ i m'a ye dɛ aw tarawele ka nɔ ka ko ne tɛnɛmuso bɛ tanti vip ye koyi aw ye o ye aw bɛ sin ka han e kɔni e t'a kalama o ni suwa ka fisa ni suwa ka fisa maa min ma a tɛna don an ka balimaya cɛ k'an ka balimaya tiɲɛ o tɔ ni dɔw ka fisa maa min ma maa jugu ninnu aw bɛ sin k'olu kɛ aw somaw ye ten maa jugu ninnu ni dɔw ka fisa maa min ma a b'o k'a soma ye. indicateur du renouveau i bolo don ne b'ale sama ka gɛrɛ n na baba a bɛ yan fɔlɔ wa a bɛ yan wa lajɛ dɛ bura baba bɛ yan baba k'a bɛ yen ee baba bɛ yan ee ɛɛ. ayiwa an ka tɛmɛ Te- tele a t'a mɛn o.
baasi n ka teliya Awɔ, a t'a mɛn. maa kana fɔ a ye ne ayi a tɛ fɔ a ye wa a tulo tɛ dilan o de ale de kuma na indicateur du renouveau o kɔnɔna o la a ko imam mahmud diko Diko. ɛ i bɛ n'a ye k'a fɔ ko mun ye premier ministre ba mukutari wan Eh. ɛ siga t'a la imam diko a y'a da lɛfɛ kan baba bi yan wa a ti yan o ma ɲa dɛ ɛɛ a y'a da lɛfɛ kan dɛ Fasiribaa ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Imam Mahmud Diko Diko mun ye ex-autorité morale du M5RP hmm, le très respectueux o tɛ wa o don wa mun ye centre pour la paix et le vivre ensemble dans les pays du Sahel hmm. eh i bɛn'a ye k'a fɔ ko o ɲɛmaaba fana don hmm. mun ye dimansi tɛmɛnen n'o bɛnna novembre kalo tile mugan ani seegin ma kunnafonidi kɛnɛ dɔ kan mun kɛra bakɔ jikɔrɔni abu safinɛ jara maanifin de bɔra a donni kama i n'a fɔ dakɔnɔni o siratigɛ la mun ye imam mahmud diko a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye ba mukutari wan o kɛra jamana in premier ministre ye ko ale imam mahmud diko ale de kɔni ye ba mukutari wan k'a di ko a ka kɛ premier ministre ye fasiribaa ka fɔ la imam mahmud diko a ma dan o dɔrɔn ma koyi a y'a yira k'a fɔ ko mun ye ba mugu ye n'o ba ba mukutari Wani ko fɔ ɛ siga tɛ fɛn mun na k'o ye sɛfa wari miliyɔn tan ni ko o ta ka di ale ma sunkalo waati k'a k'a kɛ ka yatimɛw dɛmɛ ka fantanw dɛmɛ sukaro ka san ko mun ye malo fana ko ka san k'o kɛra sunkalo waati nka mun ye Patiriki Ba ye mun ye o de a ko ɲininkali mun n'a to min bɛ sigi sɔgɔmada in na o de ye ba mun ye Ba Mukutari Wani a ye nin sɛfa wari miliyɔn tan mun ta ni ka di Imam Mamu Diko ma wari in bɔra a yɛrɛ de pɔsi kɔnɔ wa wari in bɔra k'a kan ka ɲini i tɛ na minɛ de wa tulo bɛ dɔn a dabaliban ye minɛ de Ɔhɔn. a ka wari in bɔra ɛ, ɛ, ɛ, a ko a bɔra jamana kɛsu kɔnɔ vas-y dɔrɔn vas-y an ka taa ni mɔgɔ ko vas-y dɔrɔn je t'écoute o kɔrɔ Han? yɛrɛ juguya t'o la Ayi, non non non juguya o o ka ɲi o ka ɲi yɔrɔ Mhm. o hɔn, o ka ɲi nin kɔrɔfɔ ka ɲi kosɛbɛ Mhm. tɛmɛ Patiriki Ba mun ye o de ko a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ a siga bɛ kɛ yɔrɔ mun na o de mun ye primature ye primature mun ye Mukutari Wani a tun bɛ ka baara kɛ cakɛda mun na n'o ta kalifa n'o kalifalen don bi mun ye Sogɛli Kokala Mayiga bolo bolo a ko o yɔrɔ la mun ye sɛfa wari miliyɔn bi wolonwula ani duuru o de bɛ bila mun ye premier ministre kɔni o ka bolo kan miliyɔn bi wolonwula duuru awɔ o ye mun ye sara ayi ayi fonds de souveraineté
mais o ka ca dɛ Eh, o de bɛ ka kɔrɔ koyi. Eh, mais o ka ca. O de bɛ dɛ. Eh, u ka dɔ bɔ la. Ayiwa, o kɔni. Non, non, non, refondation ko tile in na. Eh, Bamugu kɔni tun bɛ waati min na Patiriki Ba ko ten. O tun bɛ k'o ta.
Awɔ. O ka ca. Patiriki Ba ka fɔ la. Patiriki. A ko mun ye Imam Mamu Diko. Diko. A bɔlen filɛ ka mun ye sɛfa wari miliyɔn tan ko kuma mun fɔ nin ye. Ɛ siga foyi t'a la mun ye Ba Mukutari Wani. A ye waati mun kɛ premier minisiriya la. Ko a ko kan ka jateminɛ k'a lajɛ. K'a bila tɛmɛ kunbaba kɔnɔ. K'a sɛnsɛn. k'a bila mun ye tɛmɛ misɛn kɔnɔ mm. a ko tɛmɛna cogo min na ko a bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɛdɔn ka dɔn mm. Patiriki Ba ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Ba Mukutari Wani uh-huh. maa dɔ mun ye Imam Mamu Diko yɛrɛ a ko uh-huh. k'ale ye maa mun de di premier minisiriya la uh-huh. Patiriki Ba kɔni ko mm. nin waati na kiritigɛlakaw u kan ka wuli ka jɔ ni k'o bila sen kan kosɛbɛ kosɛbɛ o sabu kɛ nin kɔrɔfɔ mun n'a bɔra Imam Mamu Diko k'a yira k'a fɔ ko mun ye sɛfa wari miliyɔn tan ɛ ba mukutari wani ko a y'o di ale ma ko mun ye wulikajɔ ka kɛ joona waati min na ba mukutari wani a tun bɛ pirimatiri kunna ko k'a wariko bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'a sɛgɛsɛgɛ ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi ɛ kiritigɛlaka dɔ kan ka nin ko in kɔni ka a ta ba la Patiriki Ba ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye ba mukutari wani mm. a ye nin nafolo nin k'a di mun ye imam mamu diko ma o mm. tuma na ko sara de tun don wa oh. walima a tun b'a fɛ imam mamu diko oh. a ka a da de don wa oh. walima hali bi a tun b'a fɛ ka fanga wɛrɛ de ɲini mun ye imam mamu diko fanfɛla la wa nin bɛɛ lajɛlen ye ɲininkali ye maaninfin kan ka mun kɔni o ɲininkali kɛ i yɛrɛ la kojugu Patiriki Ba ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mm. waatiw kɔni tɛmɛna o eh. hali imam mamu diko waati mun na a bɔra k'a fɔ mun ye Ba Mukutari Wani mm. premier ministre fura

Fasiri b'a ka fɔ la waati min na mun ye Moctar Ouane ale ka waati kɔni tɔ kuma jan waati min na o waati kelen na ko imamu Diko a bɔra k'a fɔ ko mun ye ministre froid premier ministre min don a ka suma a sumalen don i n'a fɔ ji suma Fasiri b'a ka fɔ la a ko an kɔni bɛ don min na i n'a fɔ ko bi wulikajɔ ka kɛ joona joona ba Moctar Ouane a ye waati min kɛ primature la nafoloko ninnu bɛ cogo di k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛ fɛsɛ k'a ko cɛ n'a nkalon ko k'a dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na

jagoya furu la jagoya furu min kɔnɔna na a ye k'a dɔn k'a fɔ npogotiginin san tan ani duuru in a kɛn bɛ ka tila k'a yɛrɛ fa koyi k'i yɛrɛ fa ee awɔ o man ɲi dɛ ee ayiwa yɛrɛfaga man ɲi dɛ parce que b'a ka fɔ la ni k'a dɔn k'a fɔ ni o de ye Mamani Ture ye Mamani Ture a y'a jira k'a fɔ nin wale in ko a kɛra eh, Bafulabɛ k'a fɔ Bafulabɛ ale o bɛ Kayi mara kɔnɔ ne kɔni y'a jira k'a fɔ nin npogotiginin san tan ani duuru mhm. k'a dɔn k'a fɔ a somaw a n'a mhm. balimaw k'a mhm. dɔn k'a fɔ u jɛra k'a ta k'a don furu dɔ la a b'i n'a fɔ nin furu in k'a dɔn k'a fɔ nin man di npogotiginin ye koyi waati dɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko u ye a cɛ dali dali ka taa di a furucɛ ma waati min na u taara di a furucɛ ma a ye k'a dɔn k'a fɔ npogotiginin ko u y'a ba dɛbɛ walo ka taa di a furucɛ ma Fasiri b'a ka fɔ la a ye k'a dɔn k'a fɔ waati min na somaw k'u kɛn bɛ k'a sɛbɛ ba dɛbɛ walo a ka taa di a furucɛ ma a ye k'a dɔn k'a fɔ don dɔ la a b'i n'a fɔ npogotiginin a kɛn bɛ ka tila ka bolili k'o boloda Fasiri b'a ka fɔ la waati min na a bolila mm. a ye k'a dɔn k'a fɔ u ma tɛmɛ tile damadɔ kan mm. a b'i n'a fɔ a kɛn bɛ ka juru yɛrɛ k'o don a kan la uh-huh. k'a siri yiriju la eh. ka k'a fɔ k'a yɛrɛ k'a bila ka jigin ni an ko a ma ko pendaison tɔ k'a dɔn k'a fɔ ko a kɛn bɛ k'a yɛrɛ pendu eh, k'a dɔn k'a fɔ ko a y'a a yɛrɛ fa eh, parce que b'a ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ maa caman y'a yira k'a fɔ nin wale a kɛra dugu min na o ye commune de Koundian ye commune de Koundian a bɛ Bafulabɛ o cercle kɔnɔna na ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ Kayi mara o kɔnɔna na a kɔni yirala témoins fɛ ni o ye maa dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ npogotigini a su a kɔni yera nka maa tɛ a dɔn kɛrɛnkɛrɛnya na k'a fɔ a sara kun min na nka ni kɔni y'a kɛlen k'a yɛrɛ don juru la k'a bila ka jigin a ye k'a dɔn k'a fɔ ko nin caman bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ dusukasi ani dusu tɔɔrɔ mm. i k'a dɔn k'a fɔ o walew bi na ni a ye parce que b'a ka fɔ la k'a mm-hmm. dɔn k'a fɔ ko gendarmerie min ni o bɛ Bafulabɛ yen olu kɔni ko u ye maa duuru bɛɛ lajɛlen u y'olu minɛ a ko dakun na wa u bɛ ka sɛgɛsɛgɛli busan misɛn k'a gan olu la kosɛbɛ parce que b'a ka fɔ la ko i k'a dɔn k'a fɔ nin wale in waati min na a bɛ kɛ ah. a somɔgɔw kɔni kun kɛn bɛ k'a don furu la furu min kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ ni npogotigini a kɔni y'a jira sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko nin furu cɛ a man di ale ye koyi hmm. parce que b'a ka fɔ la hmm. k'a dɔn k'a fɔ min ka di ale ye a ko somɔgɔw fana ko ko fiyewu ko a dontɔ tɛ o la bi a dontɔ tɛ o la sini hmm. o de sababu la k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati ko k'a dɔn k'a fɔ somɔgɔw kɔni y'a baadɛbɛ minɛ wa k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tili tili min bɛ bama bɔ ji la a ko u ye a da a kan koyi parce que b'a ka fɔ la dɔw y'a jira k'a fɔ ko tili min kɛra a la ah. k'o kɛra sababu ye ko ka joli ko k'o jigin a kɔnɔ koyi ah. wa dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko o tɛ ko wa ko fɛn min bɛ tali kɛ pendaison na ni o ye ka ah. juru dulon a yɛrɛ la dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko o de sababu don koyi ayiwa parce que ka fɔ la a ko i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye mamani ture ye ture mamani ture a y'a jira k'a fɔ ko nin waleya min filɛ nin ye hmm. ni o de ye ka npogotigiw diyagoya don furu la furu min ni a man di u ye walima k'u ba de bɛ ti eh. ko f'u ka taa o furucɛ fɛ ni o man di u ye hmm. ko a caman bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ kɛ sababu ka a caman bɛ yen nɔ ko u bɛ u yɛrɛ fa koyi ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ko a waleya a ɲɔgɔnko deli bɛ ka kɛ dugu dɔ la min ni o tɔgɔ ko yoroso yoroso diɲɛ ka di diɲɛ ka di dɛ n'i yɛrɛ fa ɛ a tɔ bɛ f'i kɔ yan n y'a dɔn ɛ alijinɛ o ka duman kosɛbɛ awɔ nka i b'i diya yan ka tila ka t'i diya yen de i b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ dusukasi o mana maa maa bila k'i yɛrɛ fa i k'a dɔn k'i ye yɛrɛfagasu de ye wa yɛrɛfagasu ale tɛ kisi tiɲɛ tɛ kisi dɛ a tɛ kisi aa dusukasi kana maa bila o la koyi fiyewu ɔhɔn kana maa bila o la dɛ n y'a dɔn ɔhɔn mamani ture awɔ ale kɔni a y'a yira k'a fɔ ko a ɲɔgɔnna a delila ka kɛ yoroso awɔ yoroso i k'a dɔn k'a fɔ uti kalo tɛmɛnen na npogotigini dɔ fana nin cogo kelen la awɔ a k'a dɔn k'a fɔ ko somaw fana y'o o cɛ cogo bɛɛ lajɛlen na k'u bɛ taa a di a furucɛ ma wa ko o fana o y'i yɛrɛ fa banankabugu n'o bɛ bamakɔ komini six la encore k'a dɔn k'a fɔ ko nin waleya kelen ko a ɲɔgɔnko de kɛra k'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ti dɔ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ somɔgɔw bɛ u diyagoya don furu min na n'u ma sɔn o ma a ye k'a dɔn k'a fɔ ko somɔgɔw bɛ u ba dɛbɛ walo koyi parce que ba ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ko sanga ani waati nin waleya in de bɛ taa ka npogotigiw k'u sɛgɛrɛ ko yali maa minnu ni olu bɛ ka nin waleya in kɛ u ti a dɔn k'a fɔ ko droit de l'homme k'o bɛ yen wa ni o de ye npogotigiw u ni eh, hakɛ min ka kan n'u ka eh, u ko ko u bɛ min fɛ Droit de l'homme. a k'a dɔn k'a fɔ o tigɛ yan cɛ ka du k'u bɛ min fɛ k'o ka d'u ma musokɔrɔba ka dɔnkili tɛ wa ko banbo mun ka di min ye min ka di min ye olu ka di olu ɲɛ b'a la kabi kabi o dɔnkili da sa kabi o don don ni ne daminɛna k'o ɲamina ɛ ni mun diyara min ye mun ka di min ye o ka di ɲɔgɔn ma hɛrɛ b'o ko la yan a hɛrɛ t'o la dɛ Est-ce que o de la i b'a ye diɲɛ ma don o don furu dɔw bi siri bi sini o bi sa. Ɔ ko sabu kɛ.
a bi siri bi sini a bi sa. kɛnɛmana la o y'a ɲami ye ka don. furu min bi sa o ti siri.
ni denmansa kɔni ko. ko a den ko i ma ko i bɛ fɛ i ka di cɛ mun ma. i ti di o ma. n y'a dɔn.
denmuso yakili sigi a k'a ɲɛɲini. ko de.
sɛba tɛ fɛn jugu jugu ka k'a den kɔrɔ koyi. ayi normalement.
dan dɔ bɛ ɲala dɔ fana bɛ ɲa cɛlakaw la. o tiɲɛ ye. o sabu kɛ. ɛ nin waati in na. an ka jamana in kɔnɔna la. lahawula nafolo ye tiɲɛni kɛ. nafolo ye cɛnni kɛ dɛ nafolo ye cɛnni kɛ dɛ ayi nafolo mansa dɔw fana b'a k'o kama a kɛ kow ka ca u t'a kɛ danbe ko kama a ti kɛ laadiriya kama nka nafolo min n'o bɛ burankɛ bolo dɔrɔn dɔw b'a k'o kama nka dun fɛn dun e ala a ka ɲi mamani ture a ko awɔ kuma laban na a kɔni y'a jira k'a fɔ ko musomannin minnu ni olu bɛ duo furula diyagoya la k'i k'a dɔn k'a fɔ denmasa minnu ni olu bɛ nin waleya in kɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko musomaninw k'u ni hakɛ dɔ ka kan n'o bɛ wele ko droit de l'homme o kuma i k'a dɔn k'a fɔ ko a ɲininen bɛ u fɛ k'a dɔn k'a fɔ ni npogotigiw n'u ko ko u bɛ min fɛ aw k'a dɔn k'a fɔ ko u k'a to u ka don o la koyi ko fɛn min ye diyagoya ye min ni o bɛ wele ko mariage forcé k'an t'o tileyɔrɔ bi an tɛ o tileyɔrɔ sini k'i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a i k'a dɔn k'a fɔ o ye 21e siècle ye n'o ye tile kura abu ni fasiri datugu nin datugu a ka ɲi a ka ɲi kodi a ka ɲi a ka ɲi nin ka ɲi datugu nin tɛ o kuma i bɛ fɛ ka mun fɔ ayi n ko a ka ɲi ne tɛ fɛn fɔ dɔrɔn mɔgɔ min fila la ne tɛ fɛn ayiwa ne tɛ fɛn fɔ bɛɛ kɛra k'a fɔ mamani ture ale ka sɛbɛn dɔ min ni a bɛ nouvelle horizon kɔnɔ an n'a bila yan kosɛbɛ waati a bɛ ka se mamani ture foli o bɛ taa ni k'a sɛgɛrɛ warakeji an b'a fɛnɛ fɔ baro in kɔnɔ moise la vie continue foli bɛ lase a ma Irilande Toure, mm. Irilande Toure, uh -huh. an b'a fana fo nin waati na ko Irland, mm. ka fana ko a Toure. Toure. Abu, mm. waati kɔni a sɛbɛkɔrɔ tɛ ma. O tɛ? O cɛ. Yɔrɔ.
A sera. Mhm, yɔrɔ ka ca n kun la. Mm, ka ca. Kosɛbɛ.
Mhm. Ɛ ko denkuli don jumɛn?
Denkuli sini.
Sini la. Ɛ sibiri sa kɛ. Cɛ i hakili sigi sa. Ɛ i bɛ i cɛkɔrɔba bɛ jabe tigɛ cogo sisan. Denkuli sini. Samedi sa kɛ. A ma ban. A banna.
I hakili sigi. Ne de bɛ taa den tɔgɔ wele.

abu safinɛ jara mm. foli ani tanu ni walimandɔn tabarikala o bɛ ta ni ka kanubaa ni dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye mali kɔkanna la mm. nin waati na mm. barabara foli an b'a ta ni ka kɛngɛlidu wasulu ba dirisa keita a n'a ka cɛdenw ni k'u sɛgɛrɛ a denkɛ mun bɛ yen a ka ja fo ka taa fara mun ye jalo kan jalo an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo mun ye kɛngɛli wasolon kɔnɔ ayiwa kɛngɛli miyankala mm. ale filɛ ni jamisabugu ni zorokɔrɔ sirafara la mm. mun ye denganin bɛ adama damele mm. foli o bɛ ta ni ka damele ni ka a sɛgɛrɛ n'an bɔra yen foli an b'a ta nin waati na ni ka alimami a n'a ka jɛnɛbu gorobinɛ eh. an sigiɲɔgɔn don an bɛ foli ta ni k'u sɛgɛrɛ ayiwa jɛnɛbu ka ɲi dɛ han sɛbɛ la a ka ɲi dɛ walahi n t'a tɛ biɲɛ o ka ɲi o ka ɲi kosɛbɛ furumuso ɲuman awɔ an b'a fo a ka ɲi kosɛbɛ ani foli ka kan n'o bɔra yen foli an b'a ta ni ka bayaku jalo Bayaku n'an Jalo. k'a ma ko jalo mori Jalo ale bɛ Mori. surakabuguni kɔnɔ la an b'a fo Ayiwa. ale bɔlen kɔfɛ mun ye mamadu jara fabugu ka belebele ɛ, an bɛ foli ta ni k'a fɛnɛ sɛgɛrɛ a nin waati o la Tiɲɛ. n'an y'ale fo sa N'an y'ale fo. mun ye foli belebele an b'a ta ka don n'a ye jalakɔrɔji meri kɔnɔ usumani jabate jabateba mm. foli bɛ lase a ma gagu mm. k'ale fo mun ye jalakɔrɔji sugu o kɔnɔ la ye mm. faradakaw foli bɛ lase u bɛɛ lajɛlen ma bayini mun ye abu bɔrɛ fo ka taa fara sori kulubali kan ɲamakɛ in yɛrɛ terikɛ kɔ nun koyita muso ka défenseur nin bɛɛ bɛ farada kɔnɔ jinɛsokala la polisi tagandugu abdulaye tarawele n'a ka maaw an bɛ foli an b'a ta ni k'u sɛgɛrɛ wali sonike an b'a fo fɛnɛ fo an ka baro in kɔnɔna la yan bɛɛ tɛ ka dɔn k'a fɔ foli ni tanu an b'a ta nin waati na ka asan dolo k'ale sɛgɛrɛ asan bɛnnen bɛ falan pilaki ma ka dɔn k'a fɔ burama tarawele butigi kurani burama bura an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka taa se ka dɔn k'a fɔ eh, fɛn min bɛ talikɛ eh, kulubalikɛ la mhm. ni o ye baba kulubali ye baba an b'a fo nin bɛɛ lajɛlen bɛ butigi kurani da la mhm. an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn kosɛbɛ n'o bɔra yen mhm. ka dɔn k'a fɔ an bɛ foli ta ka eh, mamu jara k'a sɛgɛrɛ mamu jara ni a bɛ wele ko mamuni a min ni ale bɛ gafe lamɛn sɔgɔmada fɛ a bɛ tila ka rediffusion ni olu fɛn fɛn tɛmɛna kan e ala k'a lamɛn sɔgɔma fɛ en direct mm. wula fɛ ka tila k'a lamɛn mm. ni a kelen kelen fɛn o fɛn y'a jɛ e ala ko a b'o o bɛɛ kɛ bana ye de wayi n'an fa dɛ k'ala ah. ko ala ka kanu to ami o kuma an bɛ mamu fo kosɛbɛ jalakɔrɔji mm-hmm. kalifa ka mamu ni a bɛ wele ko mamuni kosɛbɛ ko n balimamuso don n b'a fo Wele bɛ lase an ma. Awɔ. Siriman Kulubali n bɛɛnin den don. Bɛɛnin den ka bɔ fɔ yan fɔ eh, Tominia. Tominia. An b'a fo ka waleɲuman dɔn. Awɔ. Morisi Kone b'a fo a n'a furumuso. Kosɛbɛ. Ka dɔn k'a fɔ Bernadette Munkoro ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Tominia. An bɛ foli ni tanu ta nin waati in na ka Bajan Kulubali ka Bajan sɛgɛrɛ. Bajan. Ni ale sigiyɔrɔ fana bɛnnen bɛ Safo buguda kurani ma. K'a Kulubali. An b'a fo ka a waleɲuman dɔn. Kosɛbɛ. Bete foli filɛ mun ye samu kulubali ala kile belebele an b'a fana fo jalakɔrɔji kɔnɔna la nin waati na k'a fɔ a ɲɛna ko a dansogo ko a ni ko n'a ye samu fo mun ye aja bakuru tarawele jɛgɛnɛbugu kɔnɔna la an bɛ foli ta ni ka ale ka ale sɛgɛrɛ nin waati na mun ye bawani surakabugu na jijɛ sɔni saka jakite a n'a balimaw mun ye layi jakite an ko ale ma ko jakuma sa foli a bɛ ta ni k'u bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ nin waati na nura FM suba in kɔnɔna la a ka ɲi waati sera waati sɛbɛkɔrɔ sera a ka ɲi jama ka sini zigiri kɛnɛ bɛ sigi awɔ sini zigiri e ni madu awɔ ni ala sɔnna ma karamɔgɔ yɛrɛ kɔni yan karamɔgɔ a sanama ee ala kɔnsɛriw de bɛ ka na dɔrɔn janko a bɔlen bana na nin waati in na ko lafiya nana dɛ kɔɲɔw de bɛ ka na nka kɔɲɔw bɛ ka na an n'u tigiw ti ka an ma an ka manaje a tɛ se ka mɔgɔ manaje a ɲɛ ma kuwa a ka manaje i b'a sɔrɔ ale manaje cogo a ka manajemani man ɲi awɔ an bɛna a yɛlɛma de a manaje ye jɔn ye a ye sini b'a falen sini b'a ɲɛf'i ɲɛna i bɛ manaje kɛ burama ye bura ayi bɔ ni bura n'i y'a kɛ bura dɔrɔn bura b'a minɛ ka di maaw ma ale b'a k'o ye an t'ale ta la abu safinɛ jara mun ye n'ala ma baasi wɛrɛ kɛ sini nɛgɛ ɲɛ tan wagati ɛ mun ye mamadu adama mayiga zigiri karamɔgɔ ɛ zole a bɛna da a bɛn'o da zigiri karamɔgɔ a b'o da zole a b'a da a b'a surutu ta ka yɛlɛ a b'a ta ka jigin ten n'ala cɛ fo fo i sɔn bɛ fo i sɔn bɛ o b'a sɔrɔ a falen ɛɛ gafu jɛma ka ɛɛ sɔ sɔ kuluma la a kɛlen k'o dun ka nin sigi ɛɛ zikiri duma a b'o sɛbɛ da dɛ awɔ ne bɛ n ta fɔ ɛɛ ne ne ne y'i laminɛ don o ne y'i laminɛ don o ne ne ye n ta fɔ ne ma fɛn fɔ koyi amadu tulo t'a nɔ ne kɔni ye n ta fɔ baasi tɛ ne ne kɔni danna nin ma Ayiwa. ne ye laminɛli de kɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ ɲɛ b'a la n ye laminɛli de kɛ ɲɛmaayaso kalifalo ma mamadu adama mayiga fɛ n'an bɛɛ lajɛlen k'a ma ko gafujɛma ka madu maimunatu ka dakantigi foli bɛ taa k'a sɛgɛrɛ nin waati na ɲɛmaa dankan bala sanogo balajigi an b'a fɛnɛ fo mun ye kɛnɛ in kɔnɔna la mamadu kulubali n'an bɛɛ lajɛlen k'a ma ko fa misirakaw ka belebele foli bɛ lase a fɛnɛ ma mun ye kɛnɛ in kɔnɔna la nɛgɛ karafe o tun bɛ sɔgɔmada in na baba adama ture mɔdenkani bolo n'o de yusufu sisoko nɛgɛ karafe o tun b'ale bolo facebook la sa mun ye musokɔrɔba ɲuman mɔden n'o de mamu kamara ye ka bɔ surakabugu na burama tarawele surakabugu info mun ye facebook ale de tun bɛ ka bɔlɔlɔ o sira fɛ kuma bɔra maa fila kun don sɔgɔmada in na abu safunɛ jara ani bɔkari tarawele bete wasala